Salam tout le monde, an nana ɲɔgɔn tuguni a tun kɛra fama ye, mais il n'a manqué. Donc, toujours découverte de talents, donc an bɛna o de la sisan. N'an bɛ min na o de tɔgɔ de ko Tumani Jaguraga défenseur central de don donc a bɛ jouer Paris ka U17 la nin waati na eh, sur 12 match a sera ka 4 bi de don déjà défenseur central de don mais 4 bi b'a bolo sur 12 match o b'a jira k'a fɔ donc défenseur mun don eh, an bɛ se k'a fɔ Mali mako b'a la a yɛrɛ b'a dɔn Mali bɛ corner caman sɔrɔ

tumani jaguraga n'a sera ka na jouer mali la an bɛ se k'a fɔ donc o b'an dɛmɛ kosɛbɛ donc an mako bɛ fɛn min na an bɛ se k'a fɔ an ka laɲini bɛ se ka sabati ka sabu kɛ donc fɛn minnu b'an jɛ donc olu b'ale la déjà donc fɛn min ye ka défenseur ka corner dɔw bɛ sanfɛ ballon ninnu déjà olu b'ale la a lewuran daɲogo donc nin ye eh, malien de n'a bɛ jouer allemagne nin waati na précisément bayern munich donc fɛn min ye a fa kɛ o ye malien mais a bamuso a bɛ bɔ uganda donc nin waati na a bɛ se ka jouer mali fɛ cogo min na i n'a fɔ a bɛ se ka jouer allemagne fɛ walima uganda fana mais an b'a espérer k'a fɔ k'a bɛ jouer mali fɛ ka sabu kɛ donc a ka cɛkɔrɔba ye malien ye et puis a b'an ka jouer poste min na donc n'o ye bayern munich bɛɛ bɛ bayern munich dɔn nin waati na lewuran daɲogo fɛn fila de b'a la o ye dribble donc ani coup franc direct donc ninnu fila de y'a ka spécialité donc qualité wɛrɛ b'a la mais a fɔrilen don ninnu de la kosɛbɛ donc Mali la n'an dun ye ninnu fɛngɛ ninnu ta k'a lajɛ surtout coup franc donc o t o joueur ka dɔgɔ an bolo mais ale ye coup franc direct déjà il est très très bon actuellement an bɛ to Allemagne kɔnɔna la toujours donc nin fana ye Liam Daɲogo donc cɛ dɔ in dɔgɔnin de don fɛn min ye Lewuran Daɲogo o dɔgɔnin de ye nin ye donc ale fana bɛ jouer fɛn min ye Deisenhofen Deisenhofen o ye fana ye Bayern club dɔ de ye donc a bɛ a fana bɛ Munich toujours munich club dɔ de don mais a fɛn mun ye kɔrɔkɛ b'an ka jouer bayern U17 la donc ale fana b'an ka jouer eh, fɛn mun ye deisenhofen olu ka U13 la donc fɛn mun ye eh, nin daɲogo fila ninnu n'u sera ka na mali la donc a fɛn mun de don an bɛ se k'a fɔ u bɛ se k'an kunnawolo u bɛ se ka Ibrahima Jara donc Ibrahima Jara tɔgɔ fila de b'an bolo sisan nin waati na donc nin bɛ jouer Sporting de Sporting Cristiano Ronaldo formera club min na donc a y'a signé yen de nin waati ne la donc ale fana ye Ibrahima Jara a bɔra Derby Académie Derby c'est a b'an k'a ka formation continuer fɛn mun ye Portugal nin waati na an b'a fɔ bonne chance ale fana ye Ibrahima Jara donc n'Ala sɔnn'a ma Jean Doucouré n'a bɛ jouer FC Bâle la nin waati na donc nin dɔ yɛrɛ ko a ma ko le nouveau a Lamine Yamal donc nin waati na fana a b'an ka briller fɛn min ye FC Bâle fanfɛla la déjà 13 bi en 14 match a yɛrɛ b'a dɔn statistique kɔni donc kuma banna ye 13 bi en 14 match déjà nin waati na a bɛ fɛn min ye FC Bâle olu ka U16 la a yɛrɛ bɛ san tan ni duuru dɔrɔn de la donc comme a ka progression ka ɲi donc u y'a décider k'a layɛlɛn dɔɔni k'a bila u ka U16 la alors k'a bɛ 15 ans dɔrɔn de la seyidu danbele n'an ko a ma Messi déjà eh, ko kuma banna ye i fɔ mun tɛmɛna donc a y'a yira maliyɛnw na donc a y'a yira diɲɛ bɛɛ la k'a fɔ ko talan b'a la donc pied gauche gauche mun de don il est très fort crosse la a ka ɲi donc fɛn min ye centre fana la a ka pasi n'a ka fɛn bɛɛ ka ɲi et puis surtout fɛn mun de don baarakɛla de don donc fɛn dɔ dɔ il travaille donc déjà Cristiano mentalité ninnu dɔɔni b'a b'a la et puis Messi talan b'a la an bɛ se k'a fɔ Cristiano fana ka mentalité dɔɔni b'a la donc olu fɛn fila mana i sɔrɔ mɔgɔ min na kɔni déjà kɔni o bɛɛ b'a dɔn kuma banna ye o fɛnkɛ la donc balontan kuma yɛrɛ banna ye nin talan fila ninnu nin fɛn fila ninnu eh, talan Messi ani mentalité Cristiano n'i ye nin fɛn fila ninnu sɔrɔ balontan na dɔrɔn i fɛn bɛɛ ka ɲi quoi